Bi ye tɛnɛndon ye avril kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoniyaw an b'u daminɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba la Bamakɔ yan nɔ kunungo karidon avril kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na a jirala k'a fɔ bagan jago yɔrɔ min bɛ yen n'o ye garabali ye Falajɛ garabali de ko don ɔ ko yɔrɔ kofɔlen awa wulikajɔ kɔni kun bɛ yen nɔ ka se ka yɔrɔ jɛya awa maa minnu sigi bɛ yen k'u wuli ka bɔ yen ani bagan marala minnu bɛ yen k'u wuli ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen in na o baaraw de tun bɛ sen na ni karidonya in na avril kalo tile tan ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na N'an bɔra yen nɔ mali finitigiw ka kunkanko kibaruyaw la Forces armées maliennes ni dɔw b'u dɔn FAMa la sibiridon avril kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali finitigiw sera ka u jɔ u jɔyɔrɔw la a bɛ se banbaanci sigiyɔrɔ ma caman de ma u ye minnu ka dagakolon ci ani ka ayiwa dankari kɛ u la nin waleya in kɛra Nioro du Sahel ale ye mara kɔnɔna la kunnafoniyaw b'a jira cogoya min na. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taga eh, marabolo min ni o ye eh, gawokaw fɛ yen nɔ awa ko avirilikalo tile tan ni wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na nɛgɛ kaɲɛ tan ni kelen eh, wagatiw la kasara dɔ ye Gawo ale e, sigida dɔ bɛ yen nɔ ni u k'a ma ko Ntahaka Ntahaka min filɛ nin ye ko tasuma e, jeni dɔ ye a yɔrɔ kofɔlen in sɔrɔ ɔ min ye e, bolominɛn caman ye o kɔni tiɲɛna a sababu la i n'a fɔ e, kunnafoniyaw b'a sɛbɛntiya cogoya min na. Nafoloko sira la an n'an bɔra mali kɔnɔ nafoloko sira la n'an bɔra mali kɔnɔ an bɛ taga jamana kɔkan kibaruyaw eh, nɔfɛ min ye eh, diɲɛ wari maraso min bɛ n'u k'a ma ko fond monétaire inter eh, national ni dɔw b'a dɔn FMI la ale kɔni jɛnna n'a ye k'a fɔ min ye dolari wari miliyɔn kɛmɛ ani mugan ni kɔnɔntɔn ko k'o di joona joona mali jamana ma n'i y'a lajɛ nin dɛmɛ in bɔra FMI yɔrɔ a bɛ don hukumu min kɔnɔna na o de ye mali awa a ka ayiwa nafoloko caman bɛ se ka bɔ o gɛlɛyaw la cogoya min na N'an bɔra yen nɔ Niger minisiri n'o b'u ka eh, jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw kunna a ye eh, kuma dɔ nkalon tigiya kuma min bɛ folofolonw na ni wagati in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye maa min ka kuma ka ca bɔlɔlɔ sanfɛ ni dɔw b'a dɔn activiste la Kemi Seba ɔ ko ale ka bugunnatigɛ sɛbɛn n'o ye taama sɛbɛn ye n'o ye passeport diplomatique ye ko o minɛna a la ɔ ko kuma in ko tiɲɛ tɛ ɔ a ye nin kuma in sɛbɛntiya avril kalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ Burkinakaw fɛ yen nɔ. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Kapitɛni Ibarahim Tarawele ni AES fara ɲɔgɔn kan tɔnjɛkulu ɲɛmaa fana don. Ale ye Burundi jamana ɲɛmɔgɔ ale ye o kunbɛn u ka pankurun jigikɛnɛ kan bi tɛnɛdonya in na awirili kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na. A jirala k'a fɔ ko dunanba in eh, ka taama bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni AES tɔnjɛkulu ɲɛmaaba ye ni o ye Ibrahim Tarawele ye sira caman kan i n'a fɔ sirako ani eh, sɔrɔ bosoliko Burkina Faso faba kɔnɔna la ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la